Wawa mfumu, lero ndabwera ndi nkhani, nkhani yake ikukhudzana ndi mmayi amene wasumiridwa chifukwa cha mwana amene anapanga adopt. Mayi ameneyu dzina lake ndi Victoria. Victoria anakwatirana ndi mnyamata amene amatchedwa Clement Maseko. Victoria ndi Clement Maseko china chilichonse chinali bwino mu banja mwawo ndipo Mulungu anawadalitsa ndi ana awiri. Nde kukhala kukhala kudapezeka kuti adapita kumudzi Munali mu chaka cha 2025. Atapita kumudzi kuja adafikira kwa aunt awo. Nde kwa aunt awo kuja kudalinso mwana amene mayi ake adamwalira bambo ake sawadziwa amakhala mnyumba muja. Nde Clement ataona mwana uja adamumvera chisoni kenako adawapempha aunt ake ndimutenge mwanayu ndzikakhala naye. Aunt ake aja sanamukanize anamuuza kuti chabwino ungathe kumtenga Clement komanso ndi mkazi wake Victoria adamtenga mwana uja anabwera naye adayamba kukhala naye munali mu chaka cha 2025 nde amakhala naye amakhala naye nthawi zina anti ake aja ankaimba foni kumamuimbira Clement ndi cholinga choti azidziwa kuti mwana uja ali bwanji nde ankawauza kuti mwana uja panopa ali bwino mwana uja panopa apita ku sukulu mwana uja ish ndi wanzeru izi ndi izi ankawauza zabwino zokhudzana ndi mwana uja ndi anti ake aja akamamva zimenezi ankakhala osangalala komabe mbali inayake mumtima mwawo sankasangalala kwenikweni zotsatira zake amakhala naye amakhala naye mpakana mu chaka cha 2026 ndiye mu chaka cha 2026 mwachisangalalo clement adapanga chiganizo chopita kumuzi kuja kwa anti ake ndi mwana uja kuti akawaone kutinso anti ake aja akaone mwana uja mmene alili anatengana ndi mkazi wake victoria anapita kumudzi kuja munali mu chaka cha 2026 pa 13 february atafika kumudzi kuja china chilichonse chinali bwino anti ake aja adamuona mwana uja adali osangalala kenako adayamba kucheza pene paja atamaliza kucheza anapanga ulendo wawo obweranso ku nyumba atabwera ku nyumba Atangokhala pang'ono aunt ake aja adaimba foni kumuimbira Clement Maseko. Ukudziwa chani ndasintha chiganizo ndikufuna mwana ameneyo umubweretsenso mwanayo dzina lake ndi Emma. Anamuuza kuti umubweretse Emma ndikufuna ndikupatse mwana wina. Kumbukirani Emma aunt aja sanali mwana wawo nde panopano anapanga chiganizo chakuti Clement atenge mwana wawo ampange adopt nde Clement atamva izi anapanga chiganizo chomfikira mkazi wake anamuuza mkazi wake Victoria aunt akunena kuti timpititse Emma tikatenge mwana wina mkazi wake atamva zimenezi sizinamvekere bwino chifukwa chakuti iye uja ndi Emma adagwirizana ndipo china chilichonse amapangira limodzi ankamvetsetsana kwambiri kenako no victoria anati no zimenezi nzosatheka ineyo mwanayo ndimagwirizana naye china chilichonse mwanayo timapangira limodzi nde kuti utengenso mwana wina umubwerese kuno choyamba mwanayo sizimvekera bwino mwanayo zimpweteka chachiwiri kuti nidzamzolowerenso mwana winayo zizatenga nthawi ineyo ndinamuzolowera mwana uyuyu amene ali ema Sindofunanso mwana wina chonde auze aunt akowo. Zotsatira zake Clement Maseko adauza aunt ake kuti mkazi wa ine sakufuna mwana winayo akufuna mwana yomweyu. Zotsatira zake aunt aja sizinawamvekere bwino. Adayamba kulimbana mpakana zinafika pokangana akuti ampititse mwana uja. Kenako Clement adauza aunt ake aja, mkazi wanga wapanga chisankho, akonda uyu, chonde musatikakamize zinthu zimene sitikufuna, chonde tilekeni. Zotsatira zake aunt ake aja adalusa. Adamuuza Clement kuti mwanayu amene ali Emma abwelere. Sakatenganso mwana wina koma abwelere musafike mu June, akuti ndizimene anamuuza. Ndiye Clement sanampititse mwana uja mu June. Kunyumba kuja ndi zotsatira zake anti ake aja akulongolola kwambiri akuti tiona eh, ndikuonesa izi ndi izi ndipita ku polisi mwakuti mwakuti eh, ndibera mwana ndi zimene akukamba nde Clement wabwera pano ndi cholinga choti timuthandize nzeru akuluakulu mutakhala mu nyengo imeneyi inuyo mungatani mungathe kumtenga mwanayo kamusiya kapena kungokhalabe naye mwanayo nda mfumu nkhani yake ndi imeneyi mutakhala inuyo mungatani